Hé, a pháistí! Donncha ar ais arís agus inniu táimid chun an leabhar iontach seo, Coinín Beag agus a Phluid Ghorm, Yes! Tá Mamaí chun rud éigin uafásach a dhéanamh lena phluid agus níl sé sásta in aon chor! Feicimid cad tá i gceist ag Mamaí. Tar liom is léimis an scéal! Coinín Beag agus an Phluid Ghorm. Oxford University Press a chéad d'fhoilsigh, faoin teideal Small Bunny's Blue Blanket, Téacs agus léaráidí, Tatyana Feeney. Ba í Fidelma Ní Ghallchobhair a rinne an leagan Gaeilge agus ba é an Gúm i mBaile Átha Cliath anseo a d'fhoilsigh an leabhar as Gaeilge. Scéilín grá agus níochán! Nó, shh! Ó, féach! Coinín beag ag tarraingt pictiúr deas, nach bhfuil? So, coinín beag agus an phluid ghorm. Hé, féach! Sé ag seasamh ar a cheann ansin, thaitin an phluid ghorm go mór le coinín beag. Ó, féach! Lámha thart air, ar a phluid, hé? Gach aon rud a rinne sé, rinne sé é agus an phluid ghorm in éineacht leis. Ó, féach! Istigh. sa trucail beag agus ar aghaidh leo. Chabhraigh an phluid ghorm le coinín beag dul suas go hard ar an luascán, féach, is ar ais siar agus aniar go hard sa spéir leis an phluid ghorm, dar ndó. Chabhraigh an Phluid Ghorm le Coinín Beag togha na pictiúr a phéinteáil. Féach, sin roicéad mór, agus is dóigh liom gurb é sin aghaidh an choinín beag. Tá seisean chun dul suas, suas, suas, b'fhéidir chomh fada leis an ngealach. Agus chabhraigh sí le Coinín Beag na focail ba dheacra ina chuid leabhar a léamh. Ó, féach, féach na leabhair. Is an leabhar mór seo á léamh. Agus an phluid gorm le coinín beag freisin. Bhíodh coinín beag agus an phluid ghorm le chéile i gcónaí. Lá amháin agus iad ag súgradh sa ghaineamh chuala coinín beag Mamaí ag glaoch air. Seo Mamaí ag teacht amach. Seo leat isteach, a choinín bhig, ar sise, tá sé thar am sibh beirt a ní. Sea, agus an phluid gorm? Déarfainn go bhfuil sé, an phluid gorm, lán de ghaineamh ansin. Cad a cheapann sibhse? Cheap coinín beag go raibh an phluid ghorm foirfe mar a bhí sí. Féach coinín beag in. Yeah, i bhfolach taobh thiar den chúinne ionas nach bhfeicfeadh Mamaí é agus an phluid ghorm agus é ag rith, féach, leis, ag iarraidh an phluid ghorm a chur i bhfolach áit éigin. Níor cheap Mamaí é sin. A choinín bhig! Féach. Tá sé ag dul i bhfolach leis an, lena phluid ghorm isteach faoin leaba. Ach ní mó ná sásta atá Mamaí. Nuair a bhí coinín beag nite, is an phluid ghorm saghas istigh sa folcadh leis freisin, nach bhfuil? agus triomaithe, an fionnadh ar bzz ach bzz len é a thriomú. Rug Mamaí ar an bpluid ghorm agus chuir sí sa mheaisín níocháin í. Isteach leis, féach, Mamaí á chur isteach. sul ionas go mbeidh go nífear é i gceart, tosaigh féin an cnaipe sin a bhrú agus tosóidh an meaisín níocháin. Ná bí buartha, ar sise, ní ghlacfaidh sé ach nóiméad. Táim ag ceapadh go bhfuil coinín beag beagáinín buartha mar sin féin, cad a cheapann sibhse? ach ghlac sé 107 nóiméad, agus choinnigh coinín beag súil ghéar ar an bpluid ghorm i rith an ama, 107 nóiméad. 98 nóiméad le dul. 79 nóiméad le dul. 64 nóiméad le dul. Hé, ar thug sibh rud éigin faoi ndeara? Féach na cluasa arda ansin ag éirí níos ísle agus an t-am ag dul ar aghaidh. Féach 43 nóiméad fós fágtha. 35. 21. Beagnach ann. Nóiméad amháin fá. Ó, caithfidh go raibh sé ar bís anois. Go raibh an phluid ghorm. ar tí teacht amach. Chroch Mamaí an phluid ghorm amach ar an líne. Bhí uirthi dul suas dréimire beag chomh maith leis an gcéad lá riamh, ar sise. Ach féach, tá na rudaí eile ansin crochta suas aici freisin. Níor cheap coinín beag é sin. Níor thaitin an chéad lá riamh leis. Níl sé ag súil leis an bpluid. Féach, tá an, tá an phluid ghorm dearg fágtha ansin. B'fhéidir nach bhfuil an boladh go maith nó rud éigin. Níl sé salach go leor. Sin é is dócha. Ach i ndiaidh dó am a chaitheamh ag luascadh siar is aniar, suas is anuas, ag péinteáil, féach, ag léamh, ó féach, ag foghlaim faoin C, cairéad. agus ag súgradh an bheirt acu ansin, ag súgradh agus é lán le gaineamh arís, déarfainn. Bhí an phluid ghorm díreach mar a bhí roimhe sin. Foirfe. Sin é. B'in scéal coinín beag agus a phluid. Féach, tá sé fós tar éis pictiúr deas a tharraingt, coinín beag agus mamaí coinín agus iad go breá sona sásta le chéile. Now, sin an leabhar sin, súil agam gur thaitin sé libh agus táim ag súil